Ndikulandireninso okondedwa mu pulogalamu ina ya Baibulo Liyankha. Ndilinso pano ndi m'bale yemwe uja pano. Johane Singano. Y. Singano, ine m'bale wanu H. Phiri, takulandilaninso lero.

Ah, lero inu mafuna tikambiraneko kwenikweni za azitumiki a mulungu azitumiki a mulungu tikati azitumiki a mulungu ndithu ali magawo magawo mukuziwa ndithu azitumiki a mulungu ali mitundu mitundu ya azitumiki a mulungu Yeah. komano kwa lero tilunjika kwambiri kwa azibusa azibusa ya Eh, mafuna ndithu tikambirane zokhuzana azibusa Ah, ndimakhala odabwitsidwa kwambiri poona azibusa masiku ano. Pali azibusa ochuluka ndithu a mipingo yosiyanasiyananso. Komano tikatenga ndithu azibusa amenewa amakhala osiyana mu zochita. Eh, zochita zawo zimakhala zosiyana. Ndiye ndimakhala ndikupangabe confuse ndi kudabwitsidwa kuti nanga kodi azitumiki amenewa amasiyana zochita chifukwa chosiyana chikhulupiriro? Kapena chifukwa cheni, chifukwa cheni cheni nchiyani chomwe chimapezeka kuti azitumikiwa akusiyana ndithu zochita? Landani Baibulo zeni zeni. Ah, m'bale wanga azitumiki amasiyanadi azibusa amasiyanadi ndipo pali zinthu zitatu zimene zimatha kuwapangisa kukhala osiyana Ah,

Palinso ena ndi onena kuti amatha kupanga anthu ma vote mmipingo muja kupanga ma vote kuti kodi a m'busa akhale uti ndikupangadi ndikutengadi iwe pajapo kusankha amene akumufuna atapanga ma vote monganso mmene anthu aja atani aganizira ndi mmene amamuonera munthu kuti amatani ndithutu m'bale wanga ndiye mfundo zimenezi chifukwa nzosatheka ndithu kuti osankhidwa ndi Mulungu ozisankha okha ndi osankhidwa ndi mpingo agwire ntchito mofanana ndizosatheka and kuzoza kwawo kumakhalanso mosiyana ndithutu m'bale wanga aziwawambira atsogoleri potengera amene mwafotokozera ndithu mwafotokozera pali mitundu itatu ndi azitumiki amene azibusa amenewa yeah. osankhidwa ndi mulungu ozisankha okha ndi osankhidwa ndi gulu ngati mpingo yeah. eti komano chabwino tingathe kuwasiyanisa bwanji nanga tingazindikire bwanji kuti awa ndi osankhidwa ndi mulungu awa ndi osankhidwa ndi anthu awa ndi oti anangozisankha okha tingasiyanise tingaziwe bwanji zipaso uh, mtengo uliwonse umaziwika ndi zipaso zake um, mateyu 12 vesi ya 33 Ndipo dzi, uh, ntchito za azibusa aja, ntchito za azitumiki uh, zimaulula kuti kodi mbuye wawo ndi ndani, Satana kapena Yesu. Um, zimaulula ndi ntchito zawo, ndiye zipaso zimene a- zikutuluka mwa amene aja ndi zimene tingathe kuzidziwa nawo kuti kodi awawa ali mbali iti. Ndithutu mbale wanga.

A tsogoleri, mwinatu nkutheka kuti omvera amene akukumverani padakali pano akufuna ataziwako zitsanzo chabe zochepa za azitsogoleri ngati amenewawa, zitsanzo zomwe zingakhale kuti iwo azizawachilira komanso azidziwa kuti awa ndi osankhidwa ndi Mulungu, awa tichenjere nawo, ndi osankha ozisankha okha, awa ndi onati anasankhidwa kudzera ku mavoti. Ya, zofunikadi zisazo Yeah. chifukwa nzotheka kukhala munthu oti wazisankha Yeah. waoneka kuti wazisankha wekha Yeah. kuyambisa mpingo uja ndikukhala mbusa koma mutu komabe mulungu atakutaninso Yeah. atakusankha Atakusankha, ndi yeah. ndizothekanso kukhala Mulungu kuti- athekaso zimenezo. zimatheka ndithu Yeah. chifukwa ah, kuyitana mulungu samayitana kuti mwina mwake ayendere kuti madigiriya Yeah. ndiye munthu zotheka kungomuona kuti a ine ndi mmene ndi lilimo ambuye kuma kumachita ndithu ku kumvaka kuti calling apa ilipo ndithu Yeah. ndikukatani munthu maitanidwe ake kukawakwanilisa kukayambisa mpingo Yeah. mulungu atakusankha ndipo ndizothekaso kuti mpingo uja kumakusankha chonchija komabe ambuye asanakutaniso atakusankha ndiye ndizotheka kuti mpingo uja kumakusankha paokha mulungu mulibemo Mm. ya ndiye zisazozi ndizofunika uh, 2 timoteo 3 1 mpakana 7

mumaziona kuti ah ndi mtumiki uyu sizikutani sizikugwirizana kusaziyeresa zisazo zawo ndi ngati zimenezo ndithu Ah, komatu pa zisazo atumiki mwaperekazi Yeah. mwafotokozapo zoti za ndalama ndalama zachuma Ndalama. nomati ngati ya- ya- nomazo tiduse pamene popo ndithu Kodi ife tikapita mu mipingo eti muli ndi timeneti timakhala olo magulu olo mipingo mwenimwenimo mumakhala ndi tuzopereka eh ngati chakhumi zopereka zina ndi zina zimene zimaperekedwa kumene kuja komanso mipingo yambiri ikamaisata zopereka zimene zija zimakhala zonati zimagwira ntchito kwa azibusa tikuwakamba apawa eh koma zimakhala kuti ndi zakhumi ndithu ndiye mufuna mufotokoze kunena kuti zijazi zisamaperekedwe makamaka zakhumi zija sizoyenera kumaperekedwa kapena mufuna mufotokoze kuti bwanji pamene pazopereka Ah, baibulo likati liyankhe za funso limeneli a, likumatipatsa kuti mtumiki, kapena kuti m'busa, sakuyenereka kuti azidalira nkhosa iyayi, azisamalidwa ndi nkhosa iyayi, koma kuti iyeyo azisamalira nkhosa. Chimodzimodzi ngati mwina mwake inu mutakhala kuti muli ndi nkhosa zanu kapena mbuzi, ndiye mwamulemba m'busa, m'busa uja sakuyenereka kuti azidya chani, azidya mbuzi zija iyayi, sinanga ndi wantchito, koma kuti akufunika kuti iye uja azitani, iye a, Iye uja azidyetsa mbuzi zija, mbuzi Olo akhale- olo zizinenepa. akhale ndi njala sadye iyayi. Iye uja akuyeneka ayesese kuti mbali yake izi- iziyenda koma osati pokudya mbo- sinanga amalizatu pamenepo. Unaona pamenepo. Ya, ndiye ah, a- akuyeneka kuti ndithu iye uja azidyetsa nkhosa osamadalira nkhosa. Ah, 1 Petulo 5, 2 mpaka na 3 akunena zimenezo. Osamadalira nkhosa. Komanso Mateyu 20, 20 25-26 akunenanso zokhazokhazo ndipo mukaone anthu ena amapezeka kuti akumapanga ndithu ngati business osafuna kuzili kuzilimira kapena kupanga ma business ena mwina kumadalira business yawo iti mwinanso kapena kumalandira chakhumicho kapena kumalandi kumadya choperekacho koma kuti alinso ndi ma business ena iwaja nkumalemera osauka nkumatani nkumasauka tero kuti akhristu kungokhala podyera basi

E, komano ndimangofuna mwina ine ndiziwenso kwambiri komanso omveranso pamene akumverani panopa aziwe ndithu kuona kuti kodi tangofotokozani kachiyambi kuti choti chakhumichi ndi chani kwenikweni chakhumichi chinayambika bwanji mwina ndifunse icho kuti chinayambika bwanji chakhumichi Ah, chakhumi bale wanga chinayambika ndi mulungu mulungu ndi amene analamulira chakhumi koma panali cholinga pamenepo timvetsetsanepo panali cholinga osati chakhumi anangochipanga kuti chingokhala chakhumi iyayi ngati chizolowezi koma panali cholinga uh, Aroni amakhala uh, mkachisi nthawi ina iliyonse iyeyo amapanga ntchito ya pakachisi potengera ndi mmene inalili nyengo imeneyo chifukwa chonena kuti tchimo lina lililonse limafunika kuti Mulungu akhululuke mukaperekere nsembe analibe ndi mwayi ngati wa ife woti ukaona kuti Apo ndasilira, mkazi wa ine kungolowa kuchipinda nkugwada nkupemphera. Komabe, iwo aja amafunikabe kuti agwire kena kake, kankhunda, kankhosa, athamange akanene kwa Aroni kuti, Aroni, ndachimwa apa. Ndipereke nsembe. Ndiye uja anali wa busy mmene muja. China chili chonse amakhala ali muti? Ali mmene muja. And, uh. Anawo anasankhanso Mulungu kuti ana a Levi onse aziyang'ana, azithandizira ntchito ya chani, ntchito ya Mulungu pa kachisi paja, amakhala kuzungulira kachisi ndithu kuti azimuthandizira Aroni and ena amapezeka kuti akukathandizira ntchito yopereka nsembe ndi zina zotero kumene kuja, sinanga mukuziwa nkhuni chani chani zimafunika kuti, zimafunika kumene kuja and zimene zija zimafunika othandizira, ana a Levi amakathandizira komanso ena amapezeka kuti akukathandizira za moyo wa siku ndi siku ngati. kuchapa zovala, zovala ndi zina zotero, zimafunikanso zimenezonso, chani, zimafunikanso nthawi, analibe nthawi Aroni, nde amapanga ndi ndani, ana a Levi, ndiye Mulungu ataonanso ntchito imeneyinso, amaona kuti ana a Levi ikuwakwanira kuti atha kumagwira yokhayo basi, samafunikanso kuti apite kumunda, ndiye posa, poona kuti ah, nanga apa, ngati asapite kumunda azidya chani, anayambisa chakhumi. Ndipo analamulira ana a Israele onse azitolera chakhumi, azipereka chakhumi, ndi cholinga choti ana a Leviwa azidya. And ana a Leviwa akamadya, ah, tipeza zimenezo ndithu ku Numeri 18, akukamba zimenezo ndithu. Ana a Leviwa aka, aka, akamadya, amapezeka kuti nawonso amatola chakhumi pa zimene alandira zija nkumapereka kwa Aroni. Aroninso amakachotsanso chakhuminso kuti, amakachotsanso nayenso chakhumi kupereka nsembe. Mwaona, ndiye, a, zinthu zake zinali zoti amafunika kuti anthu azitani, azithandizikira. Kusiyana ndi pano kuti anthu panopa tikumapanga mabizinesi, ngati a HPD akupanga bizinesi yawo kapena ali pa ntchito ina yake, akupeza ndalama, ndiye uku chifukwa choti akutumikira, kungo, kungotengera kuti chifukwa choti akutumikira azidyera anthu chakhumi. sizoona iyayi Ah, mwina mbale wangaso mwina mwake musanandifunse ndadziwa kuti muli ndi funso kuti sono azidya bwanji anthu enawo kapena mwina mwake Chimene ndikunena nchakuti anthu a, a, akuyeneka azikhala m'mabizinesi, azigwira ntchito, asamakhale aulesi. Eh? Ah, ngati ah, ah, Paulo Paulo anali osoka matenti eh? ana, ana, mahema amasoka matenti kumatani kumapa, kumagulisa zimene amagulisa sizinali zaulere iyayi amagulisa inali ntchito yake ya siku ndi siku imene amayigwira kupatulapo utumiki. Koma pofuna kukhutisa mimba yake, iyeyo amagwira matenti, Machitidwe a Machitidwe Machitidwe 30 ndinene kuti Machitidwe 18 vesi ya 3 Machitidwe 18 vesi ya 3 tipezapo zimenezo. Ha, ndipo ku zimene iye amapezazo, nayenso amatani amathandiziranso anthu ena, monga Ezekieli akunena, Ezekieli 34, 2 mpakana 4, akumanena zimenezo kuti a, m'busa akhale wodyetsa chani, akhale wodyetsa nkhosa, azipeza kanthu koti iye uja atha kuwayendera anthu odwala, ofooka, ndi zina zotero, zizifunika ndalama, ndi udindo wa iyeyo kupanga ziti, kupanga zimene zija.

Tsono inu ndi ine lero tili kulandira chakumwi m'mipingomu, inu ndi ine lero tikulandira chakumwi m'magulumu ndi kumadyetsera mimba zathu. Kodi tilibe nthawi yoti tingagwire ntchito? Tilibe nthawi yoti, tilibe mphamvu zoti tingagwire ntchito? Tiyeni tidzifunseni funso limeneli aliyense mu mtima mwake kuti tione kuti kodi chakumwi tikulandirachi tikulandira choyenerera kapena ayi. Ati tu chakumwi chimapita kwa ana a Levi chifukwa choti analibe nthawi, analibenso mpata woti angathe kutani, angathe kugwira ntchito, analibenso malo oti akhoza, akatha kutani, atha kulimako kuti azipeza chani azipeza chokudya ah m'bale wanga ndimafuna tidakali pamenepo eti yeah mwina kutheka kuti otimvera athu pa lopa eti aphunzira ndithu mitima kuti apeka zokhala bwanji kwenikweni Yeah. eya makamakanso ife opereka chakhumi ife tikatsata ndithu chakhumi tichimatifotokozera mna kuti mmene muchakhumi mwe

A. Luka 12 vesi ya 33 akunena zimenezo ndithu, kuti, a, Gulitsani zimene muli nazo. Muka, mugulitse zimene muli nazo, mukatani kodi? Mukapereke zachifundo. And imeneyo ndi njira imene Mulungu akutani, akufuna kuti mudalitsidwe nayo, and ndi njira yabwino ndithu yoti mutha, titha kudalitsidwa nayo. a, a, ndipo mapemphero ndi zachifundo zathu zimakakhala, zimakakhalanso chani, zimakakhala chokumbutsanso Mulungu Kumwamba. Mapemphero ndi zachifundo, tikaziphatikiza zinthu ziwiri zimenezi, zimapita Kumwamba, ndipo kumene kuja zimakakhala ngati choti, chomkumbutsa Mulungu, ngatinso pemphero lapadera, tsiku ndi tsiku kumamkumbutsa mulungu zimene tikuchita uh, ndiye kuti dalitso tithanso kulipeza moti mwa machitidwe imeneyo imene ndi machitidwe 10 vesi ya 4 komanso masalimo 18 vesi ya 25 nso akunenanso kuti uh, mulungu amadalitsa wachani kodi wachifundo mulungu amakhala wachifundo kwa wachifundo ndiye ngati tipanga zachifundo zachifundo ndi zotikwanira ife kutani kodi kudalitsidwa nazo Ngati zinthu zimene zimayeneka kupita ku chachikhumizi, tithanso kuwadalisa nazo anthu ena. Taonani, mu, mu, ti, ti, titha kusiya apa munthu, munthu mwinamwake a, a, akuwoneka kuti akusowa kabudula, tikutenga ndalama imene ija, tikukawapasa aja, ndi anthu oti ali nazo kale zambirimbiri. Eh? Ali nazo, ali ndi Ana awo mabizinesi akulu akulu, masuti, masuti, masuti ali ndi masuti ambiri. amene aja. Uyu Eya. alibe, alibe chani apa, alibe chovala. Ndiye tamusiya amene uja nkumapita kuti? Tidalitsidwano bwanji, ngati. chakhumi chitha kukhala chopanda chopanda ntchito chifukwa chotinena kuti tiku- tikuchigwiritsa ntchito mosayenera anthu aja akungo akungofuna kutibera and ife chifukwa choti ta- tau- tautseka mtima wathu kuti tisadziwe choona pamenepo ndiye kuti tikuluzabe madalitso kaya ndiye zachifundo ndizopambana chakhumi mu nthawi yathu ino.

Tingatani pamene takumana ndi azitumiki kapena azibusa amene wawawa, makamaka ofuna kukhutitsa zimimba zawowa, oti anadzisankha okha kapena anavoteredwa koma iwo Mulungu mwa iwowo sanatani, sanakwaniritse kudzisankha kokhako kapena kusankhidwa kwawo kuti akugwira ntchito iyi pofuna kukhutitsa zimimba zawo. Amenewa atakhala kuti takumana nawo tingapange motani kwenikweni? Eya pa Luka, Luka 20 pa 46 mpaka na 47. akunena mawu akulu pamenepo akuti chenjerani ine ine ndingofuna nditenge mawu okhawo chenjerani Luka 20, luka 20 46 mpaka na 47 akuti chenjerani ndi an- an- anthu ngati ati anthu ngati amene wawa atumiki onyenga amenenso mulungu akuyembekezeka kuti ku- awatani kodi awalange Awalange. eh nde tichenjere nawo ndithu chachikulu nkuchenjera nawo titawadziwa kuti awawa ndi mmene alilimu akuyendera position ya Satana. Ife ndiye tikamawatsatira, nafenso tikhala ngatinso otani, okalangidwa, sinanga tikuchita zinthu zimene sizikuyeneka kutero. Ndithutu m'bale wanga. Okay, zikomo kwambiri. Ayi, ndimalize motero ndithu. inetu ndathokoza kwambiri kwa lero tilekezere pomwepa. Zikomo Ndikhulupirira kwambiri. kuti omveranso amva ndithu. Zikomo. Si kuti tafotokoza kuti anthu asamapereke chakhumi ayi koma aone kuti kodi chakhumi chawo chikuyenda motani. Chikuyenda motani. Olandiranso chakhumi aone kuti kodi chiku- chakhumi akulandiracho chikuyenda motani. Chiku- chikuwayenera. Eh, chikugwira ntchito yoyenera. Ngati Zikomo. sichikugwira ntchito yoyenera kuli bwino ndithu asatani asachilandire. Komanso opereka ngati aona kuti chikupita kolakwika

Plus 27 19 7 19 29 75 75 ngati tipali mafunso pa nkhani imene takambiranayi mukhoza kuponya mafunso ngatinso pali funso la nkhani zina mukhozanso kuponya funso ndithu ndizampeza m'bale wangayi azatithandizire m'bale wanga pereka nambala yakonso. Ine lero ndisapereke nambala koma ndingowauza anthu kuti ngati patakhala kuti mwina ma video sakutifikira tithanso kupita ngati pa internet ndikupeza ma video pamenepo Ah, ah, zimene tikumvazi ndithu amene pangakupeze bwanji pa internet makamaka ndiye pa intaneti tipita ngati malawi gospel music ndikulembapo H Phiri ndiye kuti tifika pamenepo sayizi imene tiona ndithu timavidiyo tingapo follow nkuona kuti kodi Tiyenda motani? Ndithudi mumalowa mwa Malawi Gospel Music H Phiri. H Phiri ndiye kuti Asamveka ndithu. tipeza pamenepo. Ambuye akudaliseni okondedwa. Chonde chachikulu mkumangotsatira ndithu mau a Mulungu chifukwa nthawi yatsala pang'ono. Nthawi imene tikuinena ya aneneri onyenga ndiye ndi imene tikuyendayi. Yatsala ndi nthawi ya chiweruzo ndiye chonde tizisamala. Ambuye azikudalitsani komanso azikupatsaninso nzeru ya kasamalidwe ka moyo wanu wauzimu mu dzina la Yesu Khristu.